daalụ na igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ọ ka bụkwa ihe omume anyị ojemba aha m ka bụkwa chukwunọnso ohi izu nke taa anyị ga-egosi gị gbasara ogiri ụgba igbo na-asụ n'olu n'olu ụfọdụ ndị na-akpọ ya ogiri ụgba ụfọdụ ndị na-akpọ ya ogiri okpei ụfọdụ ndị na-akpọkwa ya ogiri nsụka maka na a na-adị enwetakarị ya na nsụka mgbe gboo ogiri a ka ndị be anyị na-eji esi nri mgbe gboo enweghị ihe ụtọ a na-etinye na nri dị ka ndị bụ ndị ọgbara ọhụrụ ugbu a a na-etinye na-eme ndị a na-atọ bịrịbịrị ọ ihe a ka ndị be anyị ga-awa emechakata ewere etinye n'ofe ofe ewere na-atọ ụtọ nụnụ soronụ m ka m gosi unu ka e ga-esi wee mee ya ọ wụrụ ogiri mana nke bụ eziokwu wụ na ọ na-eme m cheta ogiri ụgba agụrụ agụwa m maka ọ na-echetara m ofe olugbo na ofe egusi m riri mgbe gara aga sorozienụ m ka m gosi unu ka e ga-esi mee ya ewere were ya na-esi ofe were mechapụta ya ugbu a anyị nọ n'ukwu ụgba ihe a wụ osisi ụgba ọ n'osisi a ka ụgba na-esi ada tupu emechatawa ya o wee wụrụ ogiri ụgba soronụ m daalụkwa onye ọma m ji eme ọnụ anyị ka nọkwa

ụgba nke a ọ gbagotekwere makwa ị fụrụ na ọ fụziri afọ ọ otu a ka ọ dịbụ tupu esie ya n'ọkụ ọ fụzi afọ a ga-agbachakwa nke a taa a ga-agbacha ya kịta kịta ha agbacha ya hmm. agbacha ya na kedu ihe ọzọ a ga-emekwa ya ọzọ a ga-eme m na agbacha ya e ga-esikwe ya n'ọkụ ọzọ ọ taa mmiri hmm. na ababa na ababa hmm. ka e ka e ga-esi wee baa ya ọ tachaa mmiri eweta akwụkwọ were baa ya were akwụkwọ wee baa ya ah. kedu ihe a na-akpọ akwụkwọ ahụ abara ụgba abara ụgba ah, e nwekwuru akwụkwọ a na-akpọ abara ụgba ọ wụkwa ha obere ihe ịba ya n'akwụkwọ ahụ ọ ga-ewe ihe dị ka mkpụrụ ụbọchị ole ọ ga-ewe mkpụrụ ụbọchị ịnọ mkpụrụ ụbọchị ịnọ ọ wụkwa hmm. hmm. ha obere ihe na ụmụ ibe unu ahụlanụ ya anyị na-apịa ụgba ugbu a ị ma na ị na-eri ofe ji ụgba si ọ na-atọ ị na-aracha aka mana um, nwa a kwọ n'azụ ama ha na ije dị anya ọ wụ na egosighị ndị mmadụ otu a ha agaghị ama na um, ime ya wụ ụgba na ọ wụ ha obere ihe mana anyị ga na-aga n'iru sonyerenụ anyị ụnụ ga-amụta ihe dị mkpa daalụ

Chineke ihe na-esikwaziri ya n'ọkụ ọzọ ihe e ji sinyekwa ya n'ọkụ ọzọ ka ọ taa mmiri dị ya n'ahụ ka o nwee ike inye gị ihe ị chọrọ ụmụ ibe unu anụlanụ ya dịka a pịpụtakwara ụgba pịpụtasịa mkpụrụ ya a ga-esinyekwa ya n'ọkụ ọzọ ka o were nye anyị ogiri ụgba mara mma sonyerenụ anyị ka unu wee mụta ihe daalụ ụmụ ibe e, agbakpọchala ụgba mmiri anọzikwaghị na ya ọzọ ugbu a mama abịala ka o tinye aka okenye na ime ya bụ ụgba amịkpọchala mmiri dị na ụgba dịka unu ga-esi hụ ya enwezi mmiri dị ya n'ime na m akwụkwọ nke a ọ kwa gịnị ọ bụ abara ụgba hmm. ihe e jikwanụ ya eme e ji aba ụgba ahụ ihe ọ ga-arụ n'ụgba ahụ i were basịa ya ọ na-asụ ụfụfụ Ah. ụmụ ibe unu ahụlanụ akwụkwọ a ka a na-akpọ abara ụgba dịka aha ya si wee dị ya ka a na-eji were na-abawa ụgba ị gbalịala mama mana okenye anaghị aka nka n'egwu ọ ma agba ị ka ga-ekpuchikwa ya ekpuchi ụmụ ibe unu ahụlanụ ya e kechakwa ụgba werekwa akwụkwọ abara ụgba ahụ were rọchie ụgba rọchikwa ya rọchie gbadokwa anya ka ị na-ahụ usoro niile e si eme ya bụ ụgba maka nke ị maghara o nwere ike ọ ga-enyecha gị ihe ị chọrọ ma okwute nke anyị na-etikwa ihe a ga-etinyere okwute maka ikuku ka onye owuru gafọ oke ọ ghara efu ọ dị mma o wetakwa okwute nke a o zuola o nwere okwute ọzọ ọ dị mma emechazie ya ugbu a ka ebe a ga-adọba ya dọba n'anwụ hmm. ah, adọba ya n'anwụ ahụ ihe dị ka eh, ọ ga-anọ mkpụrụ ụbọchị ịnọ hmm. hmm. ọ wụkwaghị obere ihe ka ebe ga-edewe ya n'anwụ ụmụ ibe unu anụlanụ ya e were chọọ okwute were jide akwụkwọ abara ụgba e ga-eburu ụgba ahụ otu ahụ were jee dọba n'anwụ o wee nọọ mkpụrụ ụbọchị ịnọ ka o wee nye gị ihe ị chọrọ daalụnụ sonyerenụ anyị emetụkwala aka n'ihe onyonyo gị maka mmezi nke a ka m ghara ịwụ rinne agụta ọkụ nnọọnụ ndị ọma njem ọnụ nke a wụ mkpụrụ abalị anọ anyị ji wee fụchie ụgba anyị alọghachile ka anyị mepee ya mara ihe ọ nyere mma daalụ ga-emepezi ụgba

enwere ihe ị ga-ejinwu ya eme otu ọ dị ugbu a ọ ka e wee rịa ya arịa unu anụlanụ ọ wụrụ na ọ kọpụtacha ya n'akwụkwọ a a ga-arịa ya arịa ya wụ n'olu ọzọ enwere ya ga-akwọ ya akwọ ụfọdụ mmadụ dịka ikwe

eziokwu eziokwu ịrụpụta ogiri ụgba awụghị obere ihe mma biko gwa anyị ka i si wee mụta ka esi eme ụgba ogiri ụgba ọ bụ mama m bụ ekuziri m ma m bekiri nnu anyị niile ma ọ ya ga na-esi mgbe m dị obere na mama m ga-ekwe na ụmụaka na-eme ụgba esi ụgba ka m mụtara be ji mgbe m shidere ụgba ụmụ ibe ụnụ ahụlanụ ka anyị siri wee jee ụbọchị nke taa ee ihe ahụ anyị bidoro kemgbe mkpụrụ ụbọchị ịnọ gara aga tata ka anyị hụrụ isi ya ukwu ahụ anyị pịbara kemgbe mkpụrụ ụbọchị ole gara aga unu ahụlanụ ya nụ nke a wụ ụgba isi ya mara mma e na-eji ya esi ofe e na-eji ya esi nri dị iche iche ọ nri ndị Igbo ọ ihe njirimara ndị Igbo ị ghọtara ụmụ ndị ọtọ bịrịbịrị a ndị ụmụ bekee wetara ndị ahụ wuo osi esi elo ọ ihe ndị bịara abịa nke a bụ nke eji wee mara anyị otu ọ dị ị nwere ike iji esi nri otu ọ dị ugbu a ụfọdụ ndị na-agbakwa ya n'anwụ chere ka ọ kpọọ tupu ha ewere ya sie nri nke anyị a anyị ga-ejezi gbaa ya n'anwụ maka na anyị chọrọ ka anyị gbaa nke anyị n'anwụ tupu anyị ewere erime ma ma ọkwa ya ee daalụnụ ụmụ ibe anyị na-asịkwa ka unu na-esonyekwara anyị n'ihe omume anyị ndị ọzọ ga-abịa n'ihu nọrọnụ mma emesịa